fo ka taa bila alikiyama jɔdon na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ne badenw cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔ an bɛ aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye asalamu alaikum warahmatulahi wabarakatu k'a yira aw la k'a fɔ ayiwa aw ka kɛnɛ mandi o sigira nin waati in na n'o ye kɛrovɛri ye hakilina yira ani bilakan sira o kɛnɛ o sigira nin waati in na o la an bɛ foli di an kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na cɛ fara muso kan denmisɛnnin ni makɔrɔ aw kɛra fan o fan aw bɛ sɔrɔ fan o fan k'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ ala ka nin jɛmukan in kɛ sira ɲuman ye min bɛ se ka aw ka duw n'aw ka fɔyew ɲa aw bolo o waatini kelen na aw kana ɲinɛ ka taa aw abonner an ka page facebook ale ni youtube ani telegram nin bɛɛ lajɛlen mago bɛ aboneli la yaasa a bɛ se ka kuraji don an na don n'a nataw la

ani ka lamɛnlijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ ala tanu ala min ye sigi nɔgɔya an ma n'an sera kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala kelen fɛ a k'a baara kɛli nɔgɔya k'a kuncɛ hɛrɛ la kosɛbɛ inshallah ayiwa ustaz foli diyara an ye kosɛbɛ mm, kosɛbɛ eh, ni i ka folikan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma mm. alhamdulila mm. eh, ustaz eh, an delilen don min na kosɛbɛ

wala an bɛ deli ka don ni ladilikan bakuruba minnu ye san'an ka an ka don walanda yɛrɛ daminɛ mhm. o de ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ mhm. eh, usayi kulubali fɛn cɛjugu tɛ dɛ hmm. eh, fɛn cɛɲuman caman de bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ mhm. nka ni maa min kɛra i bɛ ɲɛnamaya lajɛ ni lajɛli cogo cɛjugu de ye i bɛ nin fɛn cɛɲuman in bɛɛ lajɛlen ye k'a bɛɛ tɛ foyi ye hali i yɛrɛkun i man'i yɛrɛ lajɛ i ko bɛ diya i yɛrɛ ye kosɛbɛ n'i ye yɔrɔ dɔ lajɛ n'o ma diya i ye yɔrɔ wɛrɛ bɛ diya i ye o ye tiɲɛ ye nka n'i tɛ se lajɛli cogo ɲuman na i bɛ fɛn bɛɛ juguman de ye o bɛ cogo min na dɛ o la an ka kan ka an ɲɛma jɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ka kow lajɛ ni lajɛ cogo ɲuman ye n'o kɛra ji ɲɛma jɔlen na n'o kɛra an nikun bɛ lafiya an bɛ fɛnw faamu a ɲɛ ɲuman kan wa ɲɛnamaya fana ɛɛ a ka di nka ni e de ma se k'a dɔn i b'a diya bɔ cogo min mhm. i b'a ye ko fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛn goman de ye o la an b'a ɲini ala fɛ nin kuma ninnu faamuyali mhm. ani ka se k'a lawaleya ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ ala k'o nɔgɔya an ni an lamɛnlijɛkulu bɛɛ lajɛlen amin amin amin amin nin kun ye o ye mhm. ɛɛ bi an bɛna don ni walanda min ye musa kulubali tɛmu tɛmu an bɛ na ni tɛmu min ye deliko la tɛmu nin bɛ kɛ sigiyɔrɔma fila de ye

donc kewale fɛn fɛn n'a bɔra e de la mhm. e de kɛra sababu ye k'a produit mhm. k'a kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mhm. i k'i jɔ a kun kɔrɔ i k'i jɔ a kunko kɔrɔ ni hɛrɛ bɔra a la mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ i kun i bɛ nisɔndiya sabu e de y'a baara kɛ ni a fana nana kɛ kɔlɔlɔ ye fana i kana n'a fɔ k'i b'a kɔlɔlɔ in ta i b'a da mɔgɔ wɛrɛ kun n'o tɛ o bɛna kɛ baara juguba de ye tagalen ɲɛfɛ kuma kɔnɔ an bɛna a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ inshallah wala an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛ sɔrɔ ka a taafan faamu ni alahu taala jɛnna bon kuma o kuma fana mhm. ni e de y'a bɔ i da kɔnɔ mhm. ayiwa fɛn fila don dɛ mhm. imma a ka ɲɛni kɛ ka ko caman dilan mashallah mɔgɔw b'i tanu i bɛ tanu sɔrɔ i bɛ diɲɛ hɛrɛw sɔrɔ i bɛ taa lahara baraji sɔrɔ walima kuma in ka kɛ i n'a fɔ bɔmu ka tiɲɛnibaw kɛ ka jɛ ɲumanw fara ka na furu ɲagami ka na ko caman caman de ɲagami kumakan kelen awa ma dama e de y'a bɔ ni kɔlɔlɔ yera a la i kan'i boli ka bɔ a kɔlɔlɔ kɔrɔ k'i bɛ taa da mɔgɔ wɛrɛ kun n'o kɛra o tiɲɛni ka bon dɛ a ka bon wala nin fɛn ninnu Ustaz Kulubali ni adamaden bɛ nin cogo la a bɛ na ni mun ye a tɛ sɔn ka baara foyi kɛ fo a k'a jateminɛ fɔlɔ parce que a b'a dɔn baara in ni kɔlɔlɔ nana bɔ a la ale bɛ jɔ a kun kɔrɔ dɛ mais n'i y'a ye maa maa bɛ baara kɛ ten a tɛ jateminɛ kɛ mhm. a labɛnnen don ni kɔlɔlɔ nana bɔ a la dɔrɔn a b'a fili mɔgɔ dɔ kan ko mhm. karisa de nɔ don eh.
aa ah, Ustaz o de ka ca an ka ɲɛnamaya in kɔnɔ dɛ eh, yɔrɔ k'o de ka ca dɛ a ka ca i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nin ye mhm. a bɛ farajɛla a bɛ farafinna a bɛ duw kɔnɔ a bɛ baara yɔrɔw la a bɛ bɔlɔn kɔnɔ
adamaden nin de ye hɔrɔnya ye nin de ye silamɛya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ e ye min fɔ walima i ye min kɛ ni kungo nana ye a la i kana i ka jɔ ko ne de don karisa tɛ la zeyidan wala amaran innama ana ha ana za n filɛ nin ye e yɛrɛ de y'a kɛ ne de don ni fagali bɛ bɔ a la a ye n faga ni lagosili bɛ bɔ a la a y'a ɲɛsin ne ma ni fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la a y'o ɲɛsin ne ma a ye maaw to yen sabu ne de y'a kɛ a dɔw la yɛrɛ Ustaz Kulubali i bɛ nin fɔ yɔrɔ min na ni hɔrɔnw de bɛ yen alisilamɛ ɲumanw de bɛ yen a b'i kungo nɔgɔya u bɛna fɔ u bɛna fɔ ko nin ye maa ɲɛnamaba de ye o tɛ nka ee a donnen don dalilu bangenenw bɛ yen mhm. lahala bɛɛ lajɛlen y'a sabati mhm. ko karisa de nɔ ye nin ye mhm. ko karisa kelen ka tila ka na ka waribaw sara ka lapasabagaw ta n'o ye defansɛriw ni euh, avokaw ye ani seerejugu seereyaw dɔn dɔ kɛrɛfɛ ka wari d'u ma bɛɛ ka nɛn fara a kan ko karisa nɔ tɛ k'a lajɛya ah, nin kungo ka bon dɛ subhanallah fɛn min kɛra adamadenya kɔnɔ ale b'a dɔn min kɛra nin y'a kungo ta tɛ yen n'ale y'a cɛ ka bɔ a kɔrɔ a kɔlɔlɔ bɛ taa n'a bɛ taa bin mɔgɔ joli mɔgɔ jɛlen dɔ de kan mɔgɔ farisumalen dɔ de kan a ma min a ma bɔn a ma bɔn foyi ni kasoladon bɛ y'a la misaliya la ala k'an kisi u bɛna o de ta u bɛ taa don kaso la ni bugɔli bɛ y'a la o de bɛna bugɔ ni fagali bɛ y'a la o de bɛna faga nin kɛwale in tɛ se ka diya ala ye a tɛ diya mɛlɛkɛw ye a tɛ diya mɔgɔ ɲumanw ye wala eh, an bɛ ka don walanda kɔnɔ walanda min b'an bolo bi ustaz kulubali o de ye nin ye naam eh, ustaz i bɔra ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ kosɛbɛ eh, o de kama ntalenw bɛ yen ntalen minnu bɛ kuma ninnu kɔkɔrɔmadon arabukan na u b'a fɔ ko lisanuka asaduk mashallah ko i nɛn i ka waraba de don n'i y'a bila soit a k'i minɛ soit a ka i lase yɔrɔ la i yɛrɛ yɔrɔ min ka di i yɛrɛ ye a bɛ ten o la masuliya n'o ye responsabilité mɔgɔ caman bɛ boli a ɲɛ bi bi in na foyi wɛrɛ tɛ u bɛ siran mais o b'a yira k'a fɔ yala masuliya yɛrɛ tali a kan ka daminɛ waati jumɛn na yaasa mɔgɔ bɛ se ka jɔ a ka masuliya responsabilité ye cogoya jumɛn na kosɛbɛ nin ye ɲininkali ɲumanba de ye karamɔgɔ kulubali n'i y'a mɛn ka jɔ i ka kɛwalew kunkɔrɔ walima i ka kuma fɔtaw kunkɔrɔ n'o ye eh, wa responsabilité ye n'an b'a fɔ arabukan na almasuliya lamɔ de bɛ na n'a ye adamaden bɛ lamɔ n'a ye de o de kama nin i ka kuma in kɔnɔ kuma cɛɲumanba dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ o bɛ ɲɛsin lamɔ kɛbaaw ma kabiri den cɛman fitini b'i bolo walima musoman mhm. kabiri a fitini mhm. a bɛ dege a la de i b'a ladege a la de a bɛ se ka kɛ yɛrɛ misaliya la mhm. salon kɔnɔ ale de nana ji b'a bolo ji sina ka bɔn tɛ ale dun b'a dɔn ni n'a y'a ye ko ji bɔnna a bɛna kɔrɔfɔli kɛ walima a bɛna bugɔli kɛ n'a y'a ye a y'a essayer ko a b'o turu da a balimamuso wɛrɛ kun walima a balimakɛ wɛrɛ kun o tuma a tɛ kɛ ni bugɔli ye lamɔ waati mais a bɛ kɛ nɛgɛnni de ye k'a yir'a la k'a hakili sigi n'i ye min kɛ i kana fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ denmisɛnnin dɔ yɛrɛ surtout an silamɛden minnu b'an senkɔrɔ n'i ko yɛrɛ ni mɔgɔ ye nin kɛ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ a bɛ siran i b'a fɔ alijinɛ i b'a dɔn fɛn min bɛ alijinɛ kɔnɔ wa awiyɔniw bɛ yen motoniw bɛ yen a ka diyanyefɛnw i b'o bɛɛ fɔ o bɛɛ bɛ yen mɔgɔw b'u yɛrɛ pari a bɛ taa yaala u bɛ bɔnbɔn d'aw ma mais ni i ye nkalon da mɔgɔ wɛrɛ la i t'o sɔrɔ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ i b'a ye a bɛ sina ka wuli n'a ye siɲɛ wɛrɛ o ye tiɲɛ ye n'a ye dɔ kɛ siɲɛ wɛrɛ a bɛ jɔ a kunkɔrɔ o ye tiɲɛ ye bon denmisɛnninya etapu in bɛ tɛmɛ denmisɛnninya marhala in tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ don n'a ye mɔgɔkɔrɔbaw cɛ la n'a sigira waajuli kɛnɛ kan minnu bɛ jamana mara cogoya fɔ n'o ye politikimɔgɔw ye n'u farala ɲɔgɔn kan k'u ka jamana kunkanko kuma fɔ ni kuma min bɔra ale da ni kuma in nana kɛ kuma ɲuman ye k'a ye ɲɛni kɛ jamana kɔnɔ a banna a bɛ waso n'a ye nka n'a fana nana kɛ kuma ye ko a ye jamana bila ɲɔgɔn na dɛ ka jamana nɔɔni a bɛ jɔ o fana kɔrɔ dɛ bon mɔgɔ min yɛrɛ bɛ tan de ustaz Kulubali a tigilamɔgɔ de tɛ sɔn ka kuma fɔ tɛmɛnɛ n'a ma a yɛrɛ ɲininka siɲɛ ba kelen a bɛ kuma in munumunumunu k'a fan bɛɛ de lajɛ ni n ye nin fɔ nin tɛna bɔ a kɔnɔ wa mɛ n'i y'a ye adamaden nɛn ka fɛgɛ a nɛn labilalen don a bɛ fɛn fɔ fɛn min ka d'a ye nin jogo de t'a la aa ah, ustaz nin kun bɛ mɔgɔ lase ko caman ma dɛ eh, i yɛrɛ ye min fɔ nin ye dalen ninnu yara a ka ca ne kɔni ma mɔgɔ ɲuman ye fɔlɔ arabun kunda mhm. kana se farafinw ma mhm. mɔgɔ ɲuman min n'i ko a k'i bilasira mhm. n'a ma maga nɛn de la fɔlɔ k'a fɔ ne den walima n balimakɛ n balimamuso se i nɛn na an ka mɔgɔw b'a fɔ ntalen kɔnɔ ko fɛn min bɛ adamaden kɔnɔ k'a bɛ lasogoli yɔrɔ ɲuman na o kɔrɔ i ma n'i ma min fɔ i da la o tɛ juru ye i kan na o o tɛ e y'a ŋaniya sisan balimamuso de b'i bolo e ko ne kulubali a b'i kɔnɔ de i y'a fɔ i ni ala cɛ y'a ŋaniya ta mhm. ni ala nana nɔgɔya kɛ n ye ɲinan san in kɔnɔ mhm. n ka nin balimamuso min filɛ nin ye a bɛ furu yɔrɔ min na mhm. gɛlɛya bɛ yen n bɛ taa nin wari hakɛ d'a n'a denw ma mɛ i m'a fɔ balimamuso yɛrɛ ye dɛ i m'a fɔ a ɲɛna a banna yarɔ i nɛn ma kuma i nɛn ma kuma an tora o la ala y'a kɛ kow taara kɛ cogo wɛrɛ wari kɔni nana sa mɛ i y'a ye ko wɛrɛw nana i ma se ka dɔ di ale ma mhm. walima i ye dɔ di mɛ i tun ye eh, hakɛ min ŋaniya o ma se k'o di o ma se ka di mhm. yala o tigɛnna bɛ kow la ayi tigɛnna est ce que i balimamuso bɛna a dɔn wa ayi i ye min d'a ma don min na a nisɔndiyalen t'o minɛ wa ayi mɛ n'i tun y'i nɛn labila i yɛrɛ ɲɛ k'a ah. wele k'a fɔ a ye fɛn i bɛn'a bila ko caman de la a b'a ka programme dɔw kɛ dɔw bɛ se ka taa juru ta kama yɛrɛ ko n kɔrɔkɛ ko k'a bɛna wari di yan i b'i i b'a siri juru gɛlɛya i b'i yɛrɛ siri juru gɛlɛya i b'a bɛɛ lajɛlen siri ɲɔgɔn fɛ o la ne an ka alimamiba an ka karamɔgɔkɛba ala ka hinɛ a la ani silamɛ su bɛɛ la ye alimamu shafi'i rahimahullah rahimahullah ta'ala a ye kuma cɛɲumanba dɔ fɔ yan a ko ihfaz lisanaka

saba bagama de don n'a y'i kin dɔrɔn i tɛ bɔ a la o de ye kɔlɔlɔ ninnu ye o a ko maa joli joli dalen bɛ kaburu kɔnɔ a nɛn de y'a faga ka sɔrɔ k'a to ɲɛnamaya kɔnɔ a filanw bɛɛ tun bɛ siran a ɲɛ tellement que a nɛn ka jugu a dala kumaw ka jugu nka don dɔ la a nana kuma dɔ bɔ dɔrɔn o kuma in sera k'a faga o kuma in kɛra a fagali sababu ye wala euh, ni an sera an dala kumaw la k'an ka kɛwalew jateminɛ ustaz an tɛ don mɔgɔ gasi la n'an donna fana an bɛ bɔ joona bon an bɛ se a la cogo di a dɔ la mɔgɔ minnu tulo bɛ an kan na walima mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ dɔ bɛ se ka nin ɲininkali k'a yɛrɛ la kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ don dɛ karamɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ wala tiɲɛ don nka ne yɛrɛ de tɛ se n yɛrɛ la quoi kuma la kuma dɔ bɛ tila n na n tɛ bɔ a kalama kuma la n bɛ fɛn dɔ kɛ a kɛlen kɔfɛ de n bɛ nimisa nin fɛn in ye sitane ka kow de ye a bɛ adamaden caman nɔfɛ nka n'i ye a ladege ah, ala b'i dɛmɛ i bɛ se a la o ye tiɲɛ ye bon mizanu min bɛ yen n'o ye sumanikɛminɛn min bɛ yen n'i kan ka kuma bɛɛ bila a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a dɔn yala n'i ye nin fɔ a ka ɲi walima a man ɲi o de ye i b'a ɲɛsin i yɛrɛ ma fɔlɔ ni nin kuma ɲɔgɔnna fɔra ne ma a bɛ bɛn n ma wa a tɛ bɛn n ma dɛ n'i ye jaabi min sɔrɔ o la dɔrɔn baara kɛ n'o ye. Eh, Oustaz eh. i ka kuma in a bɛɛ lajɛlen faamuyara alhamdulila eh, c'est comme kuma yɛrɛ kuntagala surunya la mhm. ko i bɛna kala min fili mɔgɔ wɛrɛ min ma i ka kala in yɛrɛ ɲɛsin i yɛrɛ ma ni n yɛrɛ de don a bɛna dimi min lase i ma ah. i ka dimi ta fɔlɔ o kɔfɛ i ka sɔrɔ k'a suma i ka sɔrɔ k'a bila ka taa tuguni yarɔ i tilala kuma la kala in n'i y'a kɛ i yɛrɛ la i tɛna sɔn k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ la bilen parce que i b'a dɔn jaa jaa dimi b'a la tan dɛ o la eh, ni an ye baara kɛ ni nin ye an b'a jigiya an b'a nata k'a fɔ an bɛ kisi ko caman na parce que lagosili n'i nɛn ye lagosili lase i ma a lebu ka bon i bɛ sa n'a ye n'i ka kɛwale y'a lase i ma i bɛ sa n'a ye wala n'an bɛ fɛn min fana kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ tɔw ma kosɛbɛ an k'an yɛrɛ bila olu pilasi la fɔlɔ i n'a fɔ i bɔra ka ntalen fɔ cogo min na an k'an yɛrɛ bila o pilasi la mhm. ni mɔgɔ wɛrɛ ye nin kɛ anw na a bɛ bɛn an ma wa mhm. a tɛ bɛn an ma dɛ o de la yɛrɛ sago kɛ mhm. walima yɛrɛ sago kuma foli a tɛ foyi dilan a kɔni a tɛ foyi dilan a tɛ foyi dilan se bɛ n ye ni n ye nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la n ka jate la ee kuma bɛɛ tɛ ka bɔ fɛn yɛrɛ tɛ bɔ a la o ah, a ka gɛlɛn kuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la mhm. i tɛ mɔgɔ min yɛrɛ jate sigi la mhm. i bagara a ma ko ka d'a kan n'i ye nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la mhm. ee a dɔw la a tɛ lahara kɔnɔ dɛ a tɛ lahara kɔnɔ fɛn bɛ bɔ a la ɲɛnamaya yɛrɛ de kɔnɔ yan i bɛ n'a ye o la ala k'an ni lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen lakana ala ka faamuya ɲuman d'an ma amina amin mm.
eh, Oustaz mm-hmm. eh, an ti tɛmɛ ten mm-hmm. eh, don dɔ la mm-hmm. n tora eh, gafew yɛlɛma yɛlɛma n taara bɔ kumakan dɔ kan n'o ye makala dɔ eh, denfa dɔ bɛ ka a den bilasira mashallah ka d'a kan den kana taliq al-lisan yani nɛn nabilalen don ni bilfawahish ka mɔgɔw nɛni quoi den de nana fa y'a laɲini k'a fɔ den ka bɔ nɛni in na mais a ye fɛn dɔ de ɲini ka d'a ma n'o ye karitɔn ye ka karitɔn tigɛ tigɛ a ka tile bi saba ɲɔgɔnna kɛ walima tile bi kɔnɔntɔn kɛ a kana nɛni kɛ ni mɔgɔ min ye ko k'a la n'a ma se k'o tigi a kana tigilamɔgɔ nɛni a ka pɔnti ta k'a gengen karitɔn in na fo tile bi kɔnɔntɔn kɔnɔna na tile bi kɔnɔntɔ dafara waati min a nana fa ma ko aa k'ale tile bi kɔnɔntɔ kɛ ale ma mɔgɔ nɛni aa ko sisan kɔni k'ale tɛ se ka nɛni kɛ fa ko a ma i ye pɔnti minnu gengen karitɔn na nin a bɛɛ bɔ bani a y'a bɛɛ bɔ a ko k'i y'a bɛɛ bɔ wa ko yala karitɔn bɛ cogo di k'a nɔ tora a la wa i ye kuma minnu fɔ maaw ma dɛ a ye nɔ bila maaw la nin cogo la. donc nin kɛra fa ka kumakan ye ka ɲɛsin den ma den fana bɔra nɛni na nin cogo la a ye hakili sɔrɔ a bɛ ten de ni kuma in ye Oustaz Kulubali i b'a ye k'a fɔ nin ye walandaba de ye o de kama n ko kuma ka suma san'an k'a fɔ ka d'a kan hali ni e min ye kuma in fɔ n'i nana nimisa pɔnti ye nɔ bila karitɔn na cogo min na de ka kumakan jugu in fana ye nɔ bila i balima dusukun na ten de a do ni dusukun ɲumantigi don a bɛ se k'a fɔ n yafara i ma nka fo saya kuma o kuma n'a miirila kuma in na a kuma in b'a sɔgɔ a b'a sɔgɔ o la o bɛ min na n'i ye fɛn kɛ sanni i ka fɛn kɛ fɛn min n'o tɛ se ka effacer i kan ka i miiri o la kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye bon nin min filɛ nin ye a bɛ a bɛ niveau bɛɛ la c'est-à-dire a bɛ ɲɛnamaya yɔrɔ bɛɛ la ɛɛ komi laada la n'an ye walanda fɛn fɛn fɔ an bɛ sɔrɔ ka jigin ni walanda in ye ka na an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an nana n'a ye an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an b'a daminɛ kabini furu la fɔlɔ mhm. parce que fɛn bɛɛ lajɛlen de ye furu ye mhm. an fa adama n'an ba hawa jiginna ka na dugukolo kan ala ka latigɛ kɔnɔ mhm, ala ka latigɛ kɔnɔ wa e, e, u nana furuɲɔgɔnya in de nana k'an bɛɛ lajɛlen dilan an bɛɛ lajɛlen bɔra o de la o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn ko fa sani ka kɛ fa ye i tun kɛra dɔ den de ye fɔlɔ Hmm? Mhm. n'i y'a mɛn ko ba mhm. sani ka kɛ sani ka fɔ i ma ko n na mhm. ayiwa dɔ de tun b'a fɔ i ma ko n den i fana tun b'a fɔ dɔ ma ko n na o la du kɔnɔ furu kɔnɔ an minnu ye cɛw ye fanga bɛ anw de la o ye tiɲɛ mara bɛ anw de bolo furu yɛrɛ nunjuru bɛ anw de bolo o ye tiɲɛ n'i y'a sa sariya la a sara n'i ko a ma sa sariya la a ma sa nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen n'a y'a sɔrɔ i n'i ka sotigimuso cɛ gɛlɛyaw bɛ yen mais gɛlɛya ninnu sababu ye e de ye an m'a fɔ ka t'i sɔnsɔri muso kɔrɔ i k'a fɔ yafa n ma dɛ o tɛ dɛ mais i yɛrɛ ka sigi i yɛrɛ ni ala cɛ k'i miiri ni ala cɛ ne jo tɛ nin na nin gɛlɛya bɛnbaliya min filɛ ne ni muso cɛ de ne de nɔ don nin hakiliɲumanya hakiliɲumantigiyaba de ye hakilimaya de ye nin ye n'i ye nin sɔrɔ mhm. a bɛ na ni mun ye hɛrɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ furu yɛrɛ dilanni tɔ nɔgɔya ah, a dɔgɔyalenba bɛ kɛ mun ye mhm. i bɛ min na i b'a dabila mhm. n'i y'a dabila muso b'a dɔn k'a fɔ ne cɛ yɛlɛmana a fana a fana bɛ na o tuma a bɛ tɛmɛ ni ɲɛnamaya ye walima n'i kɛra hakilima ye i tɛ t'i sonsoro a kɔrɔ yafa ma de mais i bɛ munasaba dɔ ɲini ka lahalaya dɔ ɲini ka na ni kumaw ye ka sɔrɔ k'a yira a la tiɲɛna ne tun filila nin yɔrɔ la ne tun b'a faamu de ja a bɛ tan de wala an ka taa ni ɲɛnamaya ye nin tɛ nin tɛ ban ko la diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen b'a la i b'a ye k'a fɔ sitani bɛ taa gɔngɔn min tun bɛ dusukun na gɔngɔn bɛ cɛ ka bɔ yen nɔɔrɔ bɛ na a bɛ kuraji sɔrɔ a bɛ tɛmɛ ni ɲɛnamaya ye o ye tiɲɛ ye wala euh, muso fana b'o cogo la a tɛ komi k'a fɔ dɔrɔn euh, i ye fɛn dɔ kɛ i jo tɛ min na bon n'i nimisara ten wa i kana na i magɛrɛ i ka sotigi la fana ka nimisa in yira o yɛrɛ o ka ɲi musow la ka tɛmɛ cɛ kan o musow de bɛ yafa yafa dili kuma bɛɛ an b'o de fɔ musow ye yafa ma tiɲɛma cɛ k'a dɔn i ɲɛ kan k'i bɛ ka yafa yɛrɛ de ɲini ne m'a fɔ a tɛ dɛsɛ kɛlɛ la dɛ a tɛ dɛsɛ ka kɛlɛ ban mais a man ca furu kɔni kɔnɔ furumuso hɔrɔnmuso ka na k'a sonsoro a cɛ kɔrɔ ka yɛrɛmajigin dafalen yɛrɛ yira a cɛ la ko yafa ma mhm. a ka bɔ da la cɛ k'a ye ko tiɲɛ de don mhm. o kɛlen kɔni usazi kulubali o kɛlen o sara o si banna a mɛnna o la e, n'i ye fɛn gɛlɛya min bɛ ni furucɛ cɛ ni e de nɔ don i yɛrɛkun ni ala cɛ fɔlɔ i bɛ sigi k'i miiri hakilimaya la mhm. kana miiri kɛlɛ ninnu na a ye nin kɛ na a ye nin kɛ na non mais nin min filɛ nin ye ne kɔni jo tɛ nin na ne jo tɛ nin na in de ala bɛ nɔɔrɔ de d'i ma i bɛna sebaaya de sɔrɔ i bɛna fangaba de sɔrɔ mhm. wala i bɛ sɛtanɛ gɛn ka bɔ yen i bɛ segin ka bɔ i ka o kɛwale in ma mhm. i b'a yira i ka mara bɛ maa min bolo i b'a yira a la fana tiɲɛna jo t'a la ne jo t'a la nin ye o tɛ fugariya ye a tɛ fɛn bɔ i ka diinɛ la au contraire a bɛ dɔ de fara a kan a bɛ tɛ fɛn bɔ i ka musoya la mhm. au contraire a bɛ fɛn de fara a kan wala hakilimaya ni fɛn fila bilala adamaden kɔrɔ nin kɛli ka gɛlɛn ni ma mais ni n y'a kɛ a nafaba de b'a la mhm. ni n y'ale kɛ fana fɛn fɛn bɛna ale kɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ hɛrɛ de mhm. mais nin kɛli ka nɔgɔn mhm. mais ni n y'a kɛ nafa foyi t'a la au contraire gɛlɛya de b'a la wa a bɛna ni gɛlɛya caman de ye hakilima bɛ nin de sugandi bon, n ka segin ko mhm. kɛlɛ la ko n jo t'a la mhm. n jo tɛ ko min na n ka jɔ a la ko n jo t'a la mhm. o la a hɛrɛ ka bon n'i bɔra n'a ye furu kɔnɔ usazi n'i nana den ni masaya la o kɔni o ye ko wɛrɛ de ye hali i n'i wolodenw cɛ n'i bɛ ka ko dɔ kɛ n'a man ɲi o kɔni den ɲɛnama foyi foyi k'a la deli tɛ i masa k'a fɔ i ma don kelen ko yafa ma parce que olu tɛ kobaw olu ye barikantanya kow de ye o mais e min ye masa ye n'i y'a dɔn i bɛ ka fɛn dɔ k'i denw na i jo t'a la e yɛrɛ de b'o o k'i ye i ni yɛrɛkun cɛ k'a kɛli dabila o tuma hɛrɛ bɛ na hɛrɛ kɔni bɛ na o la n'i nana n'a ye baarakɛyɔrɔw la ani ala ye ɲɛmɔgɔya kalifa minnu ma baaratigiw ani minnu bɛ baara kɛ mɔgɔw bolo u b'a a bɛna nin niveau bɛɛ lajɛlen na n'an ɲɛ bɛnna circulation na o bolimafɛn fila ye ɲɔgɔn croisé a kɛra tan o hali n'a y'a sɔrɔ e ye minisiri de ye e ye député de ye e ye président yɛrɛ de ye mais i ma taamasere k'i ka mobili la min b'a to mɔgɔw k'a dɔn ko e de ye karisa ye alarme t'a la e wa e y'a faamuya b'a la garidiɲɛw t'i ɲɛfɛ ka sira labɛn mhm. e ni mɔgɔ dɔw nana bɛn cogo dɔ la i bɛ sin ka baga o ma ten k'a ma sira bila e ɲɛ walima lahalaya don ah. walima e nana sens interdit la i donna mhm. sens interdit don a dun sɛbɛnnen t'a la ko président ka don mhm. sens interdit kɔrɔ ye de sens interdit sens interdit tubabukan de tɛ wa o de ye nin yɔrɔ in ni a bɛ taa dɔrɔn de a tɛ na o tɛ a ni e nana fɛ e n'a nana bɛn i ma baga ma wa i n'i ka perezidanya bɛ yen walima i n'i ka maabaya bɛ yen i b'i b'a fɔ de a ye yafa ma n jo t'a la n'o kɛra dɔrɔn maa ɲuman bɛɛ bɛ nisɔndiya a bɛɛ bɛ taa wala lahala ninnu ka bon usazi an b'an dɔnta de fɔ a la an b'an dɔnta an b'a ɲina an b'a jigiya k'a fɔ fana karamɔgɔba caman de b'a lamɛn mm, inshallah cɛ faamuyalen caman ni muso faamuyalen caman de b'a lamɛn mm, mm, n'i da magara kuma sabatilen na dɔrɔn u yɛrɛ hakilimaw de u bɛ se ka a tɔw bɔ ɲɔgɔn na k'a kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka faamuya d'an ma amin amin Eh, o sisan an b'a jigiya k'a fɔ mhm. eh, nin point in nukuta nin a faamuyara an lamɛnnikɛbaga n'a lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na k'a fɔ adamaden ni n'i ye ko o ko kɛ diɲɛnatigɛ in kɔnɔna la mhm. i nɛnkun mana fɛn o fɛn fɔ mhm. ni min bɔr'a la i jija i ka responsabiliteya ta k'a doni ta ka da i kunna o ye kuma fɔlɔ ye filanan fana ye min ye i bɛna kuma fɛn o fɛn fɔ fana ni i jija i ka sumanikɛminɛn bila i k'i ka kuma suma ka sɔrɔ k'a fɔ n'o kɛra mm. ala ta kɔfɛ i bɛ bɛn sababa ma yɔrɔ caman na usazi mm-hmm. hali sisan an n'i bɛ ɲɔgɔn bolo nin tun ye kuma tako fɔlɔ ye ayiwa tako filanan ye jumɛn ye eh, usazi kulubali y'a fɔ cogo min na mm-hmm. o la eh, kuma tako fɔlɔ in mm-hmm. an ye an ka kalanden dɔnta kɔnɔ an sera ka min fɔ a la o de ye nin ye kuma tako filanan ye jumɛn ye adamaden i bɛ fɛn min mɛn mɔgɔw kunkanko kan kana d'a bɛɛ la i bɛ min mɛn ko kulubali y'a kɛ tan y'a kɛ tan y'a kɛ tan i kana da o bɛɛ la n'o o tɛ i b'i i ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ bɛ tila i la ka d'a kan adamadenw kabini diɲɛ danna adamadenw ye fila de dɔw b'a ɲɛ dɔw b'a nkɔ dɔw b'a tiɲɛ dɔw b'a tiɲɛ dɔw bɛ ko dilan mhm. dɔw bɛ ko tiɲɛ mhm. wala euh, sigi kɔnɔ mhm. e ni mɔgɔ min ye ko kɛ ɲɔgɔn ye o e ni mɔgɔ min tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye o ni ɲuman fɔra ko karisa bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan i dusukun dayɛlɛ i ka sɔn a bɛɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ e ka sɔn ko ɛɛ ko karisa masha Allah ɲumankɛlaba don a bɛ tan a bɛ tan mais ni juguman de nana fɔ ko karisa bɛ nin kɛ kana sɔn a ka don i dusukun na n'o tɛ i bɛ kɛ fiɲɛtɔ de ye i ɲɛ bɛ fiɲɛ i dusukun bɛ fiɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ si ka hɛrɛ ye wa n'i dara a juguman in na n'i n'a tigi ye ɲɔgɔn ye don min na a ma foyi k'i la mais i b'i da tigɛ a la o ye tiɲɛ ye ee Ustaz o nin ka ca an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la dɛ fɛnw de don Ustaz an ɲɛ b'u la de o de kama an bɛ ka walanda kɛ a kan parce que fɛn ɲɛkɔrɔ kow de don i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i n'a bɛ bali ka ɲɔgɔn ye i b'a fɔ a tɛ kuma i fɛ i dun ma foyi k'a la i b'i yɛrɛ ɲininka ne ye mun de kɛ ah, karisa i ma fɛn k'a la fana koyi i ma fɛn k'a la nka fɛn dɔ de fɔra ale ye k'e b'o kɛ a yɛrɛ ma deli k'i ye i bɛ k'o kɛ a dusukun dara a la o ye o y'a dɔ ye jamakulu dɔw bɛ olu ka jugu ni nin yɛrɛ foyi ma f'a ye dɛ mhm. a sigilen de ye fɛn de bisigi ten dɔrɔn est ce que karisa tɛ tan a sinna ka da o la k'o kɛ tiɲɛ ye a b'o fɔ a n'a dusukun cɛ a laban na nana o k'i n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ don koyi a sinna k'i minɛ n'a ye fana ah. eh, ala min bɛ sanfɛ an tigi ala mhm. ah, ale ɲɛ b'an na a bɛ gundo la kow dɔn a bɛ ko dogolen dɔn a bɛ ko kɛnɛkanta dɔn mhm. ale yɛrɛ y'an bali ko an k'an yɔrɔ majanya ka bɔ bisigiyali la sabu ko bisigiyali dɔ bɛ yen olu ye jurumu kow de ye dɛ a dɔ in filɛ nin ye dɛ Ustaz Kulubali o y'a caman de an ka tile in na mɔgɔ min ka baara ye bisigiyali ye n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛsara la i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni caman bɛ taa ye dɔrɔn ko dɔ ten ka sigi ten dɔrɔn dalu foyi t'u bolo ka imaginer dɔrɔn wala a bɛ diɲɛ de gɛlɛya mɔgɔ bolo an bɛ deli k'a fɔ kumaw kɔnɔ yan n'i ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya na i tɛ mɔgɔ min dɔn n'i ni mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye fɔlɔ a bɛɛ mɔgɔ ɲumanya minɛ fo ni mɔgɔ min ka mɔgɔ juguya nana bange i ye kɔfɛ da adamaden bɛɛ la bɛɛ k'i dannayamaa ye fo ni maa min ka janfa nana lankɛnɛmaya i ye don min na mhm. nin de bɛ mɔgɔ lafiya o aw kɔni o ye tiɲɛ ye nin bɛɛ bɛ mɔgɔ lafiya nin tɛ mɔgɔ lafiya wa i bɛ bɛɛ lajɛya i yɛrɛ fɛ a ma ban gɛlɛya bɛ min o kɔni adamadenw filɛ nin ye tafasilu hayati l'insan mhm. la ya'rifuha illa Allah subhanahu wa ta'ala adamaden ka ɲɛnamaya détail o mhm. ala dɔrɔn de b'o dɔn koyi ni mɔgɔw ko k'i bɛ tugu adamaden de kɔ k'a ka ɲɛnamaya ɲini k'a sɔgɔbɛ ee imam shafi ka kuma in de don a ko idha rumta al'ula bi ghairi kaddin man man rama al'ula bi ghairi kaddin afna al'umra fi talab al-muhali a ko ni mɔgɔ min ko i bɛ ɲɛtaga fɛ k'a sɔrɔ i t'a fɛ ka sɛgɛn i b'i si bɛɛ lajɛlen ban i bɛ ka fɛn ɲini min tɛ se ka sɔrɔ o ye tiɲɛ ye o ni maa min fana y'a ni sigi de kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ko fo ne ka nin de dɔn est ce que karisa tɛ tan de ye est ce que a tɛ tan de ye i bɛ k'i si ban ko la ko min jaabi tɛna sɔrɔ a la mm. jaabi bɛ sɔrɔ a la jaabi tɛ sɔrɔ a la parce que ala ka alaya de ye o ye k'an ka kow dogo ɲɔgɔn na n'o tɛ mm-hmm. ee an tɛ seli ɲɔgɔn kɔfɛ ah, ayi an tɛ seli ɲɔgɔn kɔfɛ dɛ ee i filɛ k'o yɔrɔ min fɔ nin ye eh. n'a dɔnna a la aa ah, mɔgɔ caman bɛ ban mɔgɔ caman kɔfɛ seli ma dɛ naam an kɔni bɛ se ka min fɔ mm-hmm. walanda ninnu kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ mm-hmm. an bɛ min mɛn mɔgɔw kunkanko kan mhm. juguman na mhm. ii an kana n'i kɔni y'a dan ne ma ne b'a fɔ k'i kana da foyi la mhm. i b'a dɔn o ye limaniya degré dɔ de ye ne m'a fɔ limaniya bɛ ne la dɛ mais o ye limaniya degré dɔ de ye hali n'i y'a dɔn ko u bɛ ka min fɔ nin ye aa peut-être tiɲɛ don hali n'o de nana euh, giriya dusukun na mhm. mais a fili ka bɔ yen ah, ka kana da la quoi a dɔ la yɛrɛ ha a dɔ la yɛrɛ mhm. o min filɛ nin ye mhm. n'a tigilamɔgɔ nana dɔn sisan ko ne ka nin kojugu nana fɔ ustaz kulubali ye ko a ko tiɲɛ tɛ o kuma in kama a b'a dabila a b'a dabila o tɛ ah, dɔw bɛ yen n'a nana fɔ e eh, eh, ɲɛna sisan ko karisa bɛ sigirɛti min e ko e ayi ko hmm, k'an b'a faamu ko karisa tɛ mhm. n'o kuma taara don ale tulo kɔnɔ mhm. ko an y'a fɔ alimami ɲɛna k'i bɛ sigirɛti min k'a ma da la ko ko e tɛ sɔn sigirɛti min ma mhm. o bɛ tila ka kɛ sababu ye k'a dusukun nɔɔrɔ a b'a a bɛ sigirɛti dabila a b'a bila parce que a ka hɔrɔnya la a bɛna fɔ ne t'a fɛ alimami ka sigirɛti ye ne da la bilen o la e kɛra i ka kuma in de kɛra sababu ye i y'a dawa ka i ka kuma in kɛra sababu ye sitani bolila ka bɔ a kɛrɛfɛ sitani bɔra a la a y'a ka ɲɛnamaya normal kɛ mais a nana fɔ eh, ala k'an kisi k'an tanga a nana fɔ mɔgɔ ye maa min ma kow faamu mhm. ko karisa bɛ nin kɛ e sini dɔrɔn a yɛlɛla kutuba kan mhm. a sinna ka jigin o kan ten maa dɔ b'an bolo misiri kɔnɔ a bɛ sigirɛti min dɔw bɛ yen o bɛ sobi ye ta
o kɔni o tɛ tubi ka bɔ la o tɛ tubi ka bɔ la bilen a bɛna fɔ de k'alimami yɛrɛ bɛ ne kɔrɔmatigɛ a dɔw la a bɛ misiri bila a bɛ taa misiri wɛrɛ la ale tun kan ka taa nɔfɛ ou soit a ka sira dɔ ta min bɛ a bila lahala bɛ ten de an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma amin amin mm, an ka bisigiyali dabila an ka ayiwa ŋaniya ɲuman ta ni adamadenw ye amin amin mm.
eh, ustaz mm. i ka nin tako filanan in na bisigiyali in na fɛn caman b'a kɔnɔna la bali an y'a ye bisigiyali in yɛrɛ a kɛra sababu ye ka tiɲɛniko lase maa caman ma i n'a fɔ o ye jumɛn n bɔra ka tako fɔlɔ la n ye kisɔn min fɔ cogoya min na kisɔn in fana ni kisɔn wɛrɛ fana bɛ yen tuguni min fana bɛ tali fana kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan dugu dɔ kɔnɔna la sabara sabara sirila ale tun bɛ sabara de gengen o waatinin na o tun ye métier ba ye o waati a ka wari in na n'a ye wari in sɔrɔ a bɛ taa di sogo feerela ma Masha sogo feerela bɛ sogo in san ka tila dugu fantanw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar. a tora o lahalaya in na a b'o baara in na a bɛ san tan ɲɔgɔnna bɔ Masha Allah. ala nana kɛ delikɛla dɔ de nana s'a ma don dɔ la a ye kanto a ma ko n sɔn a ko a ma ko ala ma ni sɔnna o y'a sɔrɔ ale ka sɔnfɛn bɛ s'a ma ale t'a kalama mhm. a filɛ ka yaala dugu de kɔnɔ sisan k'a fɔ mhm. aa ko sabara feerela in eh, sabara gengela in mhm. ko bakili don ko mɔgɔ t'a ka wari dun k'a tɛ mɔgɔ yɛrɛ sɔn k'a tɛ jaga bɔ a ka wari la k'a mankutu cɛ dugu kɔnɔ pepepepepewu ala fana ka masaya kɔnɔna la bɛɛ banna fana ni ka taa u ka sabaraw genge cɛ nin fɛ ah. cɛ nana to o la bana y'a minɛ maa t'a fɛ fo a ka na fatu a fatura a fatulen kalo saba fantan minnu tun bɛ sogo sɔrɔ sogo sɔrɔli jɔra u nana ɲininkali kɛ sogo in tun bɛ bɔ min u ye sogo feerela ɲininka ko aw ye min aw banna aw taara min mankutu cɛ dugu kɔnɔ dɛ o de tun bɛ sogo tila aw ni ɲɔgɔn cɛ allah akbar allah akbar jɔn de y'a lase u ma ee de min ye bisigiyali ta n'a ye nin Ah, ye. a a ma kojugu kɛ wa Akbar. a ka ee, kumakan kelen kumakan kelen a kɛra sababu ye ka fantan bɛɛ lajɛlen ka garijɛgɛ parce que a y'a bisigi k'a fɔ k'a tɛ fantan sɔn kosɛbɛ bisigi nin de nana ni nin bɛɛ a bɛ o de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye a walandaw tɛ ban ɲɛnamaya kɔnɔ Ustaz Kulubali wa wala eh, n'i ka nin kisa in mhm. tiɲɛna walandaw caman de b'a kɔnɔ Eh, an y'a fɔ kuma in daminɛ na cogo min na mhm. an ka kuma lajɛ sani an k'a fɔ mhm. eh, n'o tɛ ni mɔgɔ ko ala ma ni sɔnna mhm. ala a ye a filɛ ka ala ka kumakan de lawaleya dɛ Eh, wa amma sa'ila fala tanhar fala tanhar o de tɛ o de don ni delikɛla nan'i ma mhm. i kana pɛrɛn a kunna mhm. ah, i bɛ kuma fɔ a ye hɛrɛ kumaw fɔ a ye a y'o de fɔ o mhm. oh, n'ale kun sinna k'a faamu ayiwa n'i y'a ye a ma se ka n sɔn peut-être n garijɛgɛ de t'a bolo walima a bɛ se ka kɛ ayiwa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔn min tɛ ne ye n'a kun y'a ni ala minɛ ka tɛmɛ nin balawu bɛɛ lajɛlen kun tɛna bɔ a la kun tɛna bɔ a la ah, nka sitanɛ ye ale kɛ tɛmɛsira ye ka se ka tiɲɛni kɛ wa a kɛra sababu ye ka fantan caman ka garijɛgɛ tiɲɛ wa hali an bɛ don min na bi nin ɲɔgɔnna caman de bɛ yen a bɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'an ka misiri ninnu kɔnɔ mhm. u bɛ ɲumanya kɛ mais u ka ɲumanya tɛ dɔn mhm. sabu u b'u ni alimamiw de cɛ mhm. misiri kotigiw de cɛ a tɛ fɔ mikɔrɔ la u tɛna k'a di kɛnɛ kan n'a fɔra ko a ye misiri dɛmɛ an ka nin kɛ an ka nin kɛ ale sigilen de bɛ to a tɛ kuma misiri facture sara ah, ka kuranw dilan ka fɛnw kɛ i kɔni bɛ bali k'a dilannen ye mais jɔn de y'a dilan ninnu ye kobaw de dɛ fɔra mikoro la dɔrɔn ko misiri mako bɛ nin na mhm. sini a bɛna fɔ ko a sɔrɔla mhm. a sɔrɔla cogo di mhm. jɔn de nana n'a ye alimamu fana ah. fana ye alimamu ka gindo ye i y'a ye sa a bɛ ten de ni hadamaden ka lahara ɲini bonyana a b'a ka kow dogo inshallah eh, an b'a jigiya k'a fɔ faamuya sɔrɔla eh, o la Ustaz Kulubali ayiwa ala sigidaw tagalen ɲɛfɛ sigida wɛrɛw la ni ala sɔnn'a ma an bɛna farankaw kɛ ni ala sɔnna bi iznillahi taala Eh, Ustaz an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ eh, bi walanda ninnu na kosɛbɛ n b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliba sɔrɔla bi walanda in na kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ala ka sigi n'a ɲɔgɔnnaw caya maaw bɛ se ka faamuyaliw sɔrɔ u ka diinɛ kunkankow kan u ka ɲɛnamaya kunkankow kan ka d'a kan ni nin fɛn fila ɲɛna i bolo diɲɛnatigɛ kɔnɔna la ah. siga foyi t'a la i ka lahara ɲɛna i bolo o la ustaz an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ folikan ani bilasiralikan mm-hmm. i b'o di an lamɛnibagaw n'an lajɛlibagaw ma an bɛ sɔrɔ ka sigi kuncɛ biiznilahi taala mm-hmm. ustaz kulubali an bɛ foli lasegin i ma mm-hmm. ka tv kunnadiya baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka ɲɛmɔgɔyasow fo an ka lamɛnlikɛlaw ni lajɛlikɛlaw yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun cɛ ni muso an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mhm. wala ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye mhm. eh, ɲɛnamaya ye faamuya de ye mhm. hali mɔgɔ minnu tɛ silamɛ ye n'u ka faamuya ka ɲi eh, u ye kisi caman sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnya ni silamɛya ni faamuya farala ɲɔgɔn kan ka kow lajɛ kana taa dusu fɛ dɛ n jo tɛ min na n jo t'a la de aa nin kuma ni sa nin ye limanaba ye nin ka ɲi nin ka ɲi adamaden ma ko n jo t'a la nin ye a bɛ kɛlɛ caman ban a bɛ ko a bɛ sitani caman faga ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o la n'a kun tɛ mɔgɔ min ka ɲɛnamaya kɔnɔ an b'a ɲini i fɛ walanda in lamɛnlen kɔfɛ mhm. i k'a jateminɛ k'a kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i seko damayira i bɛna nafa sɔrɔ wala eh, adamaden kuma mhm. a nagasibaliya tɛ yen mhm. ni kuma nagasi ni nagasi yera yɔrɔ min na mhm. o ye hadamadenya taabolo de ye ala de bɛ bɛnsenma d'an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na ala k'an ka jamana basigi ala ka dukɔnɔnaw basigi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala ka kalanko sabati wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah nin tun ye ustaz ka bilasiralikan ye yanni sigi ka wuli an b'a yira k'a fɔ an lamɛnbagaw n'an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a bɛ tv kunnadiya plateau de kan nin waati in na mm. aw kana ɲinɛ ka abonné an ka youtube n'an ka facebook ani telegramu kan mm. ka d'a kan ninnu mako bɛ abonné lajɛli fana na yaasa ka courage don an na don n'a nataw la mm. an b'a fɔ k'a fɔ an ka sigi sera a kuncɛyɔrɔ ma an b'a fɔ a k'an bɛn sigida wɛrɛ ma salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh